An lamɛnbaaw aw bisimila a ka arajo mandi kan n'o ye Sawara FM aw bisimila a ka bi alamusa don kibaru kɔnɔna na Bidon kubaruw ale bɛna las'aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Jakarija Danbele fɛ bi nɛgɛ karafe o bɛ Sedu Danbele bolo o la sa an b'a fɔ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen aw bisimila a ka bidon kibaru la bidon kibaru kɔnɔna na an b'a daminɛ ni an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ kibaru dɔ ye fɛn min kɔni ye jɛkuluba dɔ n'olu bɛ an ka mali kɔnɔ nin waati na n'a bɛ fɔ a ma association Dagakane Olu y'a jira k'a fɔ nin waati in na k'u ka ɲɛmaa dankan filanan n'o ye Bakari Janbu ye k'ale kɔni welelen don kiri tigɛlamaw ɲɛkɔrɔ o hukumu kɔnɔna na sa ni jɛkuluba in u n'u baara ɲɔgɔn dɔ n'o ye jɛkulu wɛrɛ ye n'a bɛ fɔ ale ma ko jigiyaso olu kɔni bɔra ka kɔrɔfɔ dɔ latɛmɛ fɛn min kɔni lasera kunnafonidilaw ma bari ka sanga n'u ka ɲɛmaa in minɛni ye n'o kɛra alamisadon février kalo tile mugan ani naani san ba fila ani mugan Kayikaw fɛ yen u ye nin lajɛrɛ in sigi arabadon tɛmɛnen février kalo marisi kalo tile fila san ba fila ani mugan walasa ka se ka kunnafonidilaw k'olu ladɔnniya fɛn min kɔni wale min taara k'u ka ɲɛmaa dankan sɛgɛrɛ n'ale ye Bakari Janbu ye o y'a jira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye n'olu ka nin ɲɛmaaba in kɔni ale bɛ wele kiri tigɛlamaw ɲɛkɔrɔ u ka lasigi a ɲɛmaaya tun talen don maa min fɛ o ye jigiyaso ale ɲɛmaaba ye n'o ye adama sogodogo ye a ye kɔrɔfɔ minnu latɛmɛ a y'a jira k'a fɔ ɲɛmaa in a kɔni welela siɲɛ caman kiri tigilamaw fɛ nka a ka sen na weleli ko bɛ tali kɛ a yirala k'a fɔ k'a sen yelen don wilikajɔ dɔw la n'olu kɔni bɛna kɛ sababu ye ka degun lase anw ka jamana ma a yɛrɛ la tuguni k'a fɔ k'a bɛ ka kɔrɔfɔ dɔw latɛmɛ kɔrɔfɔ minnu kɔni n'olu bɛ dankari kosɛbɛ anw ka jamana furancɛ yanfan ɲɛmaa olu kɔni ka hakɛ dɔw la ani o y'a jira k'a fɔ k'a bɛ k'a yɛrɛ kɛ maa ye maa min kɔni ti a yɛrɛbakun ye n'u b'a fɔ ale ma usurpation d'identité nin waati na kɔni jɛkuluba in n'o ye Dagakane fo ka taa se jigiyaso ma u ko k'u b'u damakasi jamana ɲɛmaaw yɔrɔ fɛɛrɛ ka bila sen kan ka se k'u ka nin ɲɛmaa dankan in k'ale labila ani k'u bɛ kɔrɔfɔ min lase jamana ɲɛmaaw ma ani jamana politikitɔnw ma k'u b'a jira k'a fɔ ko kabiri olu ka jɛkulu in sigili sen kan olu y'a jira k'a fɔ k'u tɛ politikitɔn ye nka kɔni fɛɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen mina bila sen kan o fɛ walasa ni degun kɔni n'olu y'a ye ko bɛ jamanadenw kan ka se ka wuli k'u ka damakasiw jira ani ka fɛɛrɛw bila sen kan ka se k'o degun ninnu wuli walasa basigi ani lafiya bɛna cogoya min na maliyɛndenw yɔrɔ an ka fintigilakaw bɛ cɛsiri caman na walasa basigi o bɛ sabati cogoya min na an ka jamana kɔnɔ o kun kɔnɔna na kabiri fi février kalo daminɛ fɔɔ ka taa se bi ma anw ka finitigilakaw ye wulikajɔ caaman kɛ n'o kɛra sababu ye ka dankari kɛ banbanciw la an ka jamana kɔrɔnfɛ yanfan ka se a camancɛ yanfan ma o kun kɔnɔna na sa fɛn min ye anw ka finitigilakaw ka chef d'état major général olu kɔni kunnafoni dɔ cari n'o carila u yɛrɛ ka kunnafonidisoba fɛ n'an ko ale ma ko dirpa kunnafoni sɛbɛn ale carila marisikalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan ani fila maa min y'a bolonɔ bila o ye kolonɛl suleman danbele n'ale ye dirpa yɛrɛ ɲɛmaaba ye kunnafoni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ k'u kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔ bila sen kan kabiri fevriye kalo daminɛ fɔɔ ka na se bi ma n'a dɔ bɛ tali kɛ plan maliko ka taa se operasiyɔn kɛlɛtigi ma n'olu kɔni nin waati na olu bɛ ka jaabi jɔnjɔn di jaabi min kɔni bɛ maa kɔni sewa kun bɔ bari u y'a jira k'a fɔ finitigilakaw ka cɛsiri kɛlen don sababu ka dankari kɛ kosɛbɛ banbanci la fo ka taa se dugulamɔgɔ yɛrɛ lafiyali ma nin waati kɔnɔna o y'a jira k'a fɔ kunnafonidi sɛbɛn kɔnɔ tuguni ko fɛn min kɔni ye banbanciw olu ka wulikajɔ u bɛ ka yɛlɛma don a baaraw la bari nin waati na u kɛlen don ka fɛɛrɛ kura dɔ de ta ka sanga ni an ka fintigilakaw ka wulikajɔ ye n'o kɔni bɛ ka sebaaya sɔrɔ u kan u kɛlen don ka fɛɛrɛ kura minnu ta ko dɔ bɛ tali kɛ maramafɛn cɛjugu bilali la siraw kan ni anw ka finitigilakaw ka bolimafɛn min nalen u ka yɛlɛ olu kan walasa u ka se ka tiɲɛ ani fana k'u ka baara bɛnnen don mun ma sisan fɔlɔfɔlɔ u tun bɛ mugu ci finitigilakaw yɛrɛ de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka sisan mugu ninnu bɛ ci la kɛcogo cɛjugu bɛɛ lajɛlen na o bɛ ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ maa caman ni na ani k'u donnen don waleya laban mun na sisan walasa ka se ka u yɛrɛ makaran k'o ye ka se ka adamadenw yɛrɛ de minɛ k'olu don u ni an ka fintigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa mugu kan'u sɔrɔ ni caman ko a ma nanzarakan na bouclier humain arajo kɛra sababu ɲuman arajo sawari kɛra sababu ɲuman ba ye arajo hali bi an bɛ to an ka ba maliba kunnafoniw na a yirala k'a fɔ ko fɛn min kɔni jɛkuluba dɔ an ka jamana kɔnɔ n'olu ka baara bɛnnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma n'a bɛ fɔ ale ma oclei ale ɲɛmaaba n'o ye mumuni gindo ye ale kɔni bɔra ka kɔrɔfɔ dɔ cari kɔrɔfɔ min kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko hali bi ale ka jɛkulu ni a yɛrɛbakun k'u bɛ baara caman na walasa ka dankari kɛ yuruguyurugu ani kiiri tigɛcogo cɛjugu la anw ka jamana kɔnɔ nin waati in kɔnɔna u ka lajɛrɛ n'u ka sigili wɔɔrɔnan n'o kɔni kɛra taratadon marisikalo tile mugan kelen san ba fila ani mugan ani fila o y'a yira k'a fɔ ko nin waati kɔnɔna o na baara dɔw bila sen kan walasa ka sifinnakaw k'olu dege fɛɛrɛw la fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka yuruguyurugu k'o kɛlɛ anw ka ba maliba kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko nin baara in kɔni daminɛna marisikalo tile fɔlɔ wa k'a bɛna to sen na fo marisikalo tile seegin walasa hali bi jamana in sifinnakaw fana sen ka ye yuruguyurugu in kɛlɛli la oclei ɲɛmaaba ma dan o dɔrɔn ma a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko yuruguyurugu kɛlɛli kan ka kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de taalan ye ani ko fɛɛrɛw kan ka bila sen kan maliyɛndenw fɛ jamana ɲɛmaaw ani kiri tigilamaw walasa yuruguyurugu ale bɛ kɛlɛ cogoya min na ani kiri ale ka se ka tigɛ a tigɛ cogo ɲuman na walasa maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka hakɛ o bɛ se ka sabati oclei ɲɛmaaba tuguni n'ale ye mumuni gindo ye a yira k'a fɔ tuguni a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko fɛɛrɛ na bila sen kan ale ka jɛkulu ani kiiri tigilamaw fɛ walasa an ka jamana sɛbɛnden gɛlɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ kiiriko ani yuruguyurugu kan ka se ka a maaw ɲangi ani ka se ka fɛɛrɛ bila sen kan sɛbɛn minnu bɛ hali an ni cedeao ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'o kɔnɔkow k'olu lajɛ yuruguyurugu ta sira bɛ se ka sɔrɔ a fɛn fɛn fɛ ka se ka o kɛlɛ ani fɛn min ye constitution de 1992 ye ka se ka fɛɛrɛ kɛ sen ka fɛɛrɛ bila sen kan sɛbɛnw na se ka don o fana na minnu b'u u yamaruya u ka nin baara in na ani ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ hali bi code pénal fo ka taa se fɛn min kɔni code procédure pénale ye ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ka u bila bala ani ka ɲɛfɔli kɛ u la jamanadenw ye walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a dɔn i ka hakɛ ye mun ye hali n'i welela kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ ani fɛn min kɔni binkanni wale minnu bɛ kɛ maa caman na kiiriw tigɛliw la ka fɛɛrɛ bila sen kan k'olu bɛɛ lajɛlen dabila anw ka jamana kɔnɔ arajo kɛra sababu ɲuman arajo sababu kɛra sababu ɲuman Nin waati in na anw ka jamana kɔni kɔnɔ fɛn min ye rpm n'o ye politikitɔnba ye an ka jamana kɔnɔ n'olu ka ɲɛmaaba tun ye ibrahim bubakar keyita ala ka hinɛ a la a yirala k'a fɔ ko nin waati kɔnɔna kiri dɔ kɔni bɛ olu kun kan kɛrɛnkɛrɛn la ni maa dɔ kɔni farala ɲɔgɔn kan jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna na ka sɛbɛn bɔ k'o ɲɛsin fɛn min kɔni ye u ka ɲɛmaaba n'o ye dɔkitɛr bukari tereta ye ka se ka ale wele kiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ fɛɛrɛ ka se ka bila sen kan ka se ka kiri tɛmɛ u n'a ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko nin jɛkulu n'u b'a fɔ a ma collectif pour la défense des statuts et règlements intérieurs du rpm olu y'a yira k'a fɔ k'a ka sanga ni olu ka lasigiba dɔ ye n'u k'a ma congrès k'ale ta ko naaninan k'u tun bɛnna laɲini dɔw kan ko nin waati in kɔnɔna u ka ɲɛmaa ale tɛ ka laɲini bila sen kan o kun kɔnɔna na sa kiri tigila u kɛlen ka sɛbɛn bila kiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ arabadon tɛmɛnen marisikalo tile fila san ba fila ani mugan ani fila sɔgɔmada fɛ kiri tigilamaw kɔni y'u ka jaabi di n'o ye tribunal de première instance ye komini filanan na an fɛ yan nɔ faaba la o y'a yira k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna jaabi min kɔni sɔrɔla ka di olu ma k'olu kɔni commission centrale min bɛ RPM kun k'ale ka laɲini ko kɔni de bɛ to ba la nin waati in na fɛn min kɔni ye docteur bukari tireta ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin jaabi in kɔni dili la maa kofɔlen minnu kɔni tun ye ŋaniya ta ka kiri tigɛlamaw sɛgɛrɛ olu kɔni a yirala k'a fɔ nin waati in na olu kɔni nisɔngoyalen don kosɛbɛ maa minnu kɔni tun bɛ nin kulu in na n'o ye collectif ye a yirala k'a fɔ ko dɔ maa bɛ tali kɛ maître Babɛri Gamu na ka taa se Ganu ka taa se Musa Temine ma ani Mamadu Jarasuba fo ka taa se fɛn min kɔni ye Mahamani Babi ye ani jɛkulu maa damadɔ An ka jamana kɔnɔ ni waati in na kɔni fɛɛrɛ caman kɔni bilalen don sen kan ani fɛn min kɔni ye nin waati in na diɲɛ seleke naani maaw ye tɔnba dɔ kɔni u ka tɔnba n'a bɛ fɔ ale ma ONU olu ka lajɛrɛba dɔ sigila mars kalo tile fila san ba fila ani mugan ani fila fɛn min kɔni Ukraine ale ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnya kɔni min bɛ boli la nin waati in na olu ni ɲɔgɔn cɛ farafinna jamana caman tun bɛ kɛnɛ in kan caman kɔni ye i hakilina di kuma in kɔrɔfɔ in kan nka caman kɔni y'i makun walasa fɛɛrɛ kɔni ka se ka sɔrɔ nin ko in na jamana damadɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan farafinna bɔnakun kan dɔ bɛ tali kɛ kenya ghana niger maroc cote d'ivoire afrique du sud gabon cedeao yɛrɛ jɛkulu senegal fo ka taa se fɛn min ye commission union africaine ale ɲɛmaa n'o ye musa faki mahamati ye ninnu kɔni ye a yira k'a fɔ ko irisi ye nin waleya min kɛ k'olu b'a kɔn o kɛnɛ kelen kan farafinna jamana dɔ tun bɛ yen n'o dɔ bɛ tali kɛ madagascar la olu y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ti irisi ka nin waleya in kɔn nka olu t'a fɔ fana k'a ɲɛna fo ka taa se mali centrafrique ethiopie egypte tunisie algérie congo rdc Tchad ani Sudan olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'olu tɛna kɔrɔfɔ di nin ko in kan olu kɔni ka hakilina ye mun ye dɔrɔn basigi o ka se ka sabati diɲɛ kɔnɔ hali bi an bɛ segin ka na kokura an ka ba Maliba kɔnɔ nin waati in na fɛn min kɔni Sumeyilu Bubeyi Mayiga ye n'ale kɔni tun ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Bubakari Keyita ale ka minisiri ɲɛmaa ye a yirala k'a fɔ kabiri jamana ɲɛmaa kɔni ka fanga jasora octobre kalo kɔnɔna na août kalo kɔnɔna na san ba fila ani mugan ani kelen ale kɔni sen yera ko dɔw la n'o kɛra sababu ye k'a wele kiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ k'a bila ka taa nin waati na an ka kasobonba la kɔrɔfɔw y'a yira k'a fɔ a furumuso a bɛ waati jan bɔ ale kɔni bɛ sɛbɛnw kɛ ka ɲɛsin anw ka furancɛ fanga ale ɲɛmaaba ma k'a damakasi walasa a cɛ kɔni k'a bɛ degun dɔ kɔnɔ nin waati na dɔ kɔni kɛlen don sababu ye n'u bɛ ɲini ka dankari a yɛrɛ ka ɲɛnamaya la e, fɛn min ye sumelu bube mayiga ale furumuso madame mayiga binta yatasai ale ye sɛbɛn dɔ kɛ ka ɲɛsin an ka furancɛ fanga ale ɲɛmaaba ma mun kɔni bɛ tali kɛ marisikalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan ani fila la sɛbɛn in kɔnɔko bɛ boli fɛn min ye a cɛ n'o ye sumelu bube mayiga ye ale ka kɛnɛya bɔnakun kan a yira k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ olu y'u damakasi walasa a furucɛ o ka se ka labɔ ka se k'a bila ka taa jamana kɔ kan a ka taa ka furakɛliw la nka nin waati in kɔnɔ a y'a yira ka sababu kɛ bana in ye ani bana in kɔni kuntala bɛ ɲini ka janya k'a kɛlen don sababu ye ka se ka a maa kofɔlen ka dɔ bɔ ale kɔni farikolo la n'o kɔni bɔli bɛ t'i jɔ fo kilo mugan ani saba la k'a b'a damakasi jamana ɲɛmaaw yɔrɔ ani ko docteur caman kɔni taara maa kofɔlen lajɛ olu y'a sɛbɛntiya ko fɛɛrɛ ka bila sen kan a ka se ka labɔ ka taa furakɛ jamana kɔ kan nka k'a bi a damakasi hali bi jamana ɲɛmaa yɔrɔ n'o ye kolonɛli asimi goyita ye ko fɛɛrɛ ka bila sen kan ale cɛ ka se ka bɔ ka taa a ka furakɛliw la jamana kɔ kan Arajo kɛra sababu ɲuman arajo sababu kɛra sababu ɲuman ba ye arajo an ka mali kɔnɔ hali bi finitigilakaw bɛ cɛsiri caman na walasa basigi o bɛ sabati cogoya min na ba maliba kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na jamana kɔrɔnfɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnnenyala gundamukaw fɛ yen a yirala k'a fɔ banbanciya wale dɔ taara ka gundamu sɛgɛrɛ n'o kɔni daminɛna kabiri donda la ni u b'a fɔ yɔrɔ minnu ma ko checkpointiw an ka gendarme minnu tun bɛ yen banbanciw ye kunkan wuli olu la nka yanni kunkan ninnu ka cari ka dugu lasɔrɔ fɛn min ye an ka polisilakaw ka taa se gendarmew ma ani fɛn min ye kandegaridi yɛrɛ lakɔlɔsilibaw olu ye wulikajɔ ta ka nin maa kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ kunkan cayalen maa kofɔlen ninnu kɔni ye u yɛrɛ ɲini nin waati in na finitigilakaw ye wulikajɔ caman ta k'u sɛgɛrɛ ka tugu kɔ ka se ka taa fɛɛrɛ bila sen kan k'u minɛ walima ka se ka hakɛw kɔni sabati u yɔrɔ nin waati in na kɔni kunnafoniw y'a yira k'a fɔ kunkan ninnu cayalen kɔnɔ duguladenw kɔni y'a miiri ko banbanci waleya dɔ kɔni bɛna ta k'u sɛgɛrɛ ko kura nka finitigilakaw kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka maaw ladɔnniya ka sigiliwalew boloda ka se ka maaw kibaruya k'a fɔ ko fɛɛrɛ kɔni bilala sen kan walasa ka se ka nin wulikajɔ cɛjugu k'o kunbɛn Nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra tuma min na maaw bɛ taa la fitiri seliyɔrɔ la u ka misiriw la nin waati in na fɛn min ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ finitigilakaw kɔni cɛsiri sabatilen don kosɛbɛ olu yɔrɔ walasa ka se ka banbanci wale ko kɔni kɛlɛ an ka ba maliba kɔnɔ Hali bi kunnafoniw kɔnɔna na an kɔni b'a yira k'a fɔ jamana in kɔni taabolo ni a basigi sabatili kama finitigilakaw bɛ cɛsiri caman na o kun kɔnɔna na an bɛ taa nin waati in na farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw na a yirala k'a fɔ Ligue 1 ba Maliba kɔnɔ ale kɔni ntolaciwalew kɔni bɛ senna hali bi fɛn min ye a tile tan duurunan baaraw n'olu kɛra karidon tɛmɛnen a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Stade Malien de Bamako olu kɔni nin ye salon Ligue 1 ale jɔnjɔn tabaa fɔlɔ ye nka bi bi in na a gɛlɛyalen don u bolo kosɛbɛ bari u ka ntolaci laban min kɔni kɛra tile tan duurunan in kɔnɔ n'o kɛra u ni US de Kita olu ni ɲɔgɔn cɛ ko sebaaya kɔni tara US Kita maaw fɛ celu fila ani kelen nin waati in kɔni na a b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Stade Malien de Bamako kuru kɔni kɔnɔntɔn de b'olu bolo Ligue 1 ale ɲɛmaaya talen don maa min fɛ o ye AS Bakarijan ni kuru mugan ani kɔnɔntɔn ye nin waati in na olu ye sebaaya sɔrɔ AS polisi kan celu kelen ani fu hali bi fɛn min kɔni ye fɛn kunnafoniw ye Ligue 1 ale kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ Stade Malien de Bamako ale kan ka a farati n'o tɛ a kɔni sen kɔni bɛ sɔn ka bɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na walima a na jigi jigicogo cɛjugu bɛɛ lajɛlen la o waati kelen na Ligue 1 ntolaciw la fɛn min ye Joliba AC ale kɔni bɛ ka sebaaya sɔrɔ a tɔɲɔgɔnw kan ani maa minnu kɔni bilalen don ɲɔgɔn na o kun kɔnɔna na tile tan duuru baara ninnu na joliba AC ale ni ASOM olu de kɔni tun bɛ ɲɔgɔn na joliba kɔni y'olu ci celu wɔɔrɔ ani kelen ni waati kɔnɔna a yirala k'a fɔ Ligue saison 2021-2022 ale baara bɛɛ lajɛlen bɛ sen na don nataw la kibaru minnu kɔni bɛna sɔrɔ a la o na lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen tulo kan Nin bɛ dan sigi a ka bi don kibaru la min lasera a ma aw balimakɛ jakarija danbele fɛ nɛgɛw karafe o tun bɛ maa min bolo o ye seyidu danbele an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ala ka basigi o sabati an ka mali kɔnɔ